nna m ndewo rinne Ogbuefi Ọnọli Ezugo na abụ anyị bịara nke gị tata sị ka anyị bịakwa jụkwa ka otu anyị si ajụ anyị na-ekene gị maka nnabata ị na-anabata anyị oge ọbụla anyị na-abịa daalụ rinne nna m ukwu ụbọchị nke tata ife anyị chọrọ ka anyị mata bụ ihe bụ agwụ ee o nwego ndị na-abụ na-ekwu okwu ọ sị na agwụ na-eme mmadụ na onye a na-eme ka onye agwụ na-eme ma ọ bụ na agwụ na-eme ndị be ha biko etufughị oge nna m ukwu biko gịnị bụ agwụ ee nzachakwa unu nke taa unu na-abịa ọzọ unu ewetali m mmanya ọkụ wetali m ọjị a na-agbara aka afụ nwata eze n'ọnụ maka um, ori ụka ka unu na-abịa izuru na be m uzuzurucha ya naba eje kụziere ya ndị ọzọ aka ya dara m ibe nkụzi ngwanụ agwụ agwụ ya bụ um, onye nweghị ọkpụkpọ oku a na-emere agwụ onye nwere ọkpụkpọ oku mmụọ ijeli ndị ichie ozi ịlụlụ ndị ichie ọlụ dịka ọlụ omenala dịka ọlụ dibịa ọ bụrọ naanị na onye bụ dibịa na onye naanị bụ dibịa na-enwe agwụ enwere agwụ enwere arọbinagụ enwere ezinụlọ ya bata agwụ bụ mmụọ na-echekwa ngwuru mmụọ na-echekwaba ngwuru bụ agwụ ife o ji bụrụ mmụọ na-echekwaba ngwuru na ngwuru ọbụla nnukwu agwụ dị gboo ndị nwere ọkpụkpọ oku ịzọpụta ndị ọzọ tupu ihe ike eme ebe anwa ọ na-abịa arụ abịa sị ha si bịa kwado agwụ lụọ agwụ debe na be ba mgbe gboo ngwuru ọbụla ịbatara agwụ dị mana enwego onye onye ndị okenye ndị tọrọ atọ ndị isi nka ndị aka ha kwụ ọtọ n'obodo ndị na-enwe agwụ ma ọ bụrụ na asị na agwụ na-eme famili nke a ha dewe arụ na enwere ife ọ dị ka ọ bụ agwụ bata ọ ghasasị ife niile ba nwere mekwa ụfọdụ abụrụ ndị ala onye jewe ọlụ oyibo ma alụta n'iru mana ọ bụrụ na alụ agwụ alụsi agwụ enwe ọlụlụ agwụ ụnụ dịka sị na ịkpọtasịa ndị polisi enwe ndị nke na-eji achụ mmadụ ọsọ n'ogologo ụzọ nwee ndị nke nọ n'ime bụ na a ga-abụ enwude mmadụ n'ogologo ụzọ bụ ekpebe ikpe ọ ndị ụlọ agwụ anwa bụ ndị polisi na-achụ ọsọ n'ogologo ụzọ ma agwụ na onwe ya ga-abụ onye e jidere ejide akpụtara ya ma ekpe enye ikpe wee nye ọnọdụ nke ya agwụ amaka e nwere onye agwụ nke ba bụ na ịbụ sọ mkpọrọgwụ e nwere onye agwụ nke ba bụ sọsọ na mkpara akwụkwọ e nwere onye agwụ nke ha bụ sịsọ ịbọ nsị dị n'ala e nwere onye agwụ nke ha bụ sịsọ ịgba afa e nwere onye agwụ nke ya bụ ma ịgba afa ma ịgwọ ọgwụ ma ịgba afa ma ịgwọ ọgwụ ma ịkụ mkpara akwụkwọ enwe ndị ọ na-enye n'ụdị nke anwụ enwere ndị agwụ nke fa bụ agwụ inye mmadụ ọgwụ mkpụrụ nke afọ ọ ka agwụ si eme mana ọ bụrụ na ndị ezinụlọ unu na-eme ya bụ agwụ wepụta echi niile ndị bu agwụ ụnụ ọbụla ba dị azị ndị nke kata asị si ji lụọ ụlọ n'enu ebe agwụ dị si bupụ ya na ọ nonsense ọ ga-emegidekwa ihe n'ụwa e wee chọwakwa agwụ ahụ je nye ọnọdụ ya je debekwere ọnọdụ ya ma yọọ ayọ niile dị n'ime ya agwụ na-eme mmadụ o luo obodo oyibo ebe a na-akpata ego ya nwe aṅụrụ nkwụ jewa asị na a na-agwọrị ọgwụ n'ụlọ a na-agwọkwa ọgwụ bụ eziokwu mana nke ọdịnala na-eme karị ọkacha ndị bụ eze ekwe na chukwu dị ndị eze ekwe na chukwu dị agwa anyị na enwere ihe dịka agwụ na enwere ihe dịka ekwe ọmụmụ na enwere ihe dịka akwali enwere ihe dịka arọbịnagụ enwekwu ihe dịka ndị ichie mgbe ihe a niile gakọrọ aka ọnụ asị ya na-agwọba ọgwụ na ọ maka na nwa ya n'obodo ego ka eji agwọ ọgwụ chọọ ka egbuo ya agwụ so emebi ya mana onye ọbụla maalị usoro agwụ ma na agwụ na-enye nsogbu ejugodo agwụ a na-enye nsogbu ọka ịlụ agwụ alụ ka ọka inye agwụ nri dibịa gbara afa ahụ gbacha afa sị na ọ ga-enye agwụ nri ejekwana alụ agwụ jee n'okwu agwụ ụlọ si enye ya nri ọ rapụ gị ọ bụrụ na a sị na ị ga-alụ agwụ alụ na agwụ sochigide ya i je lụọ agwụ ife dị mkpa bụ chukwa bịa ka esi echukwu ya jee mebe business ị na-eme agawara gị agwụ nna m daalụ nne biko onye lụọ agwụ ọ pụtara na o mebego na ọ bụzi dibịa ka ọ na o mebego omenanị mmadụ enwere ike ịlụcha agwụ hapụ ya pụọ
ekwugo m ya mbụ iwu abụrọ na onye lụrụ agwụ bụ dibịa ọ bụrọ iwu kama ọ chọzikwa ịta onwe ya afụ ma onye dibịa na-agụ agụ asị ya na na-alụ agwụ ọ lụsịzi agwụ o jee bukọba ihe ngwongwo niile eji alụ dibịa dị n'ahịa gbada n'Ose kịta ọ ka nkụ ma ụdị ọbụla ị chọrọ iji mee dibịa ije kwakọsi anyị ga tukwu n'anị mebe dibịa. mana enwe ibe bụ na agwụ na-enye m nsogbu ee ịmadụkwa na enwere agwụ bụ agwụ ego agwụ a na-aghasa ibe mmadụ nwere eje kpokọnata ya bụ agwụ chukwu anya si ya na ihe anyị nọkwa bụ mkpata ego o. mana ibe unu chọrọ na m ga na-enye ya unu ọ ndị ndị ichie bụ ndị nwe agwụ anwa ibe na enwerọ ebe fa nọ wee na-agbagharị ijezi lụa nya bụ agwụ idewe ofu ebe na idewere na-enye ha nri na-enye ha anụ na-enye ha mmanya biznes ya na-aga na onye na-enweghị olileanya na-asị na asị ya lụọ agwụ ọ lụcha agwụ je bukọwa ngwo chọwa ebe ọ ebije bute ibe eji mebe oke ite ọ nya bụ na nsogbu akarịa ịhapụrụ nke a na-eme mebe omenelu mebe omenala ịhapụ omenala gbagobe n'elu ee ọ nya ka ụbarata dibịa dị kịta ụfọdụ na akara aka ha dị n'ịzụ ahịa ma ịrụ ọrụ aka kama na agwa gị jee lụọ agwụ ọ lụchazi agwụ jekwalụ ngwongwo dibịa ka ya emebe dibịa rijuo n'afọ na iriju ha agwụ ya eriju ha gị nwa eriju ha ego iji ha ahụ adịkwuo gị ha ncha niile asị na ọ ndị na-efe ekwensu
hmm. Nna m daalụ rinne mmadụ enwe ike ịnọ ọ bụ iwu na mmadụ ga-anọ ebe a na-emeli ya agwụ ọ nwee ike izite mmadụ si ya jee nọchite anya m ka emelụ m agwụ
ee onye na-ebetela aka enwego onye nọ nga onye atụrụ nga ibe atụrụ ya nga nwa bụ arọ asaa mgbe eji gbagide afa gbata na agwụ si akpaghị ya ihe a si n'okwu n'ụka nke a baa na nke a si n'okwu n'ụka nke a baa na nke a eje lụọrọ ya agwụ agwụ dị ụzọ naabọ agwụ be nna onye a na agwụ ikwu nne ya a ya alụ agwụ naabọ na-agba n'ụlọ na ọ mụọ naabọ nwe mmadụ nwa ikwu nne ọsọ chụọ mmadụ na be nna ya ọ naba ikwu nne ya alụọrọ ya agwụ anwa mesi ibe niile dị ya nke etezi aka gọvanọ ejebe ivisit prison solu ndị ọ sị ha naba ma ofu mgbe arọ ka ọ ka nọ arọ isii nke ọzọ nọzi agwụ unu edunata ya ibe dị mkpa bụ na alụsịlị onye agwụ mesie ka esi eme ya onye a jesia nata etinye aka n'agwụ o gbuoro agwụ ya anụ dozibezi agwụ ya na onye jere ije anatago sọkwa ya bụ na onye nọ obodo oyibo na agwụ na-enye ya nsogbu asị lụọrị ya agwụ alụọrị ya agwụ agwụ e- agbụrụ ya ekwe m mgbe ọ natara o dokwaba ya na onye a jidere ya mma maka iji edozieli ya ọnọdụ ọ na-eme eme
hmm. daalụ rinne nna m ukwu eh, anyị kene gị rinne eh, dịka i si nabatakwa n'ụbọchị nke taata wee na-asị gị daalụ anyị kene ndewo hmm. biko ka ị kọwatụgodoro anyị ihe bụ chi chi mmadụ a na-asị mmadụ nwee chi ma ọ kee ka ma gịnị bụ chi a na-asị mmadụ jekene nwee daalụ rinne nna m hmm.
chi amaka mmadụ ịma chi amaka ọ kwa eziokwu na e nwere chi ukwu e nwere chi nke ukwu bụ chi kele ma chi nta ma chi ukwu mana ihe bụ chi bụ onye Igbo na-asị na onye ọnọ ụwa mmadụ bụ chi e onye ọnọ ụwa mmadụ bụ chi e onye nọ mmadụ ụwa onye bụ chi sọkwa ya bụrụ na ọ n'alụsị ka a na-ekpe gị ikpe onye a nọrụ gị ụwa bụ chi gị ga-akwụ n'iru sọkwa bụ na amoosu na-ekpe gị ikpe onye bụ chi gị ya-eje zaa oku anwa ma ị na-eri ihe dị mma na chi mere gị ọ chi gị ya-ebu ụzọ jee zọtara ya oke anwa e nwee ihe ọ na-abụ omume chi ime mmadụ bụ ihe ọjọọ si ha na na onye a nwekwa chi o akwụkwọ chi ya nwa ọ bụghị naanị ị na-ekpere ị na-ekpe ekpere kwụba aka ọtọ mara onye bụ chi gị na-ekpeku ya chi onye adị n'izu n'ibe a na-akwakọrọ ime ya ibe mmadụ ọ mmadụ bụ chi dịka onye nwụrụ anwụ na-anọ mmadụ ụwa ihe mmadụ na-anọ ụwa bụ ụwa ịsaa dịka nwụrụ taa bịawa ụwa ibe ma bịa bụ ụwa mmadụ ịsaa ị bịara anọ ụwa mmadụ ịsaa ya bịazi ụwa laịlaị a na-ekwutezi onye anwa ọzọ ya na e nwere chi ma onye na-aghọtara ibe bụ chi ga na-ata aka n'ọnụ mgbe ọbụla ibe ike bịa o buru ụzọ mee gị onye nwere chi anọ anọ n'akụkụ enwere ibe ya eme oke ruo ya aka ya eri ma ị nwere chi ndị nwere chi ebe kere maka chi ya enweghị ebe ọ nọ onye malụ chi e ụbọchị ya na-adị agara ya were were onye malụ chi ọ bụghị ọgwụ niile ka mmadụ ya gwasị ya jee gbuo onye ahụ gbuo onye ahụ maka na chi ga-ekpe onye ahụ ikpe na enwere ibe i mere mmadụ sị na ya enwerọ chi dị ka onye ya sị na ya enweghị nne na ya nwere nna onye mụkwanụ gị i si n'enu daa na chi dị mgbe gboo gboo gboo enu bụ enu enwe ebe ụmụ nwaanyị na-eme chi abịa ewolu na be nke anyị ọgbụ na-adị ọgbụ chi na ọha e nwere ọnwa ụmụ nwaanyị ji agọ chi agọ chi nke ha a na-eri ya eburu nnukwu oriri nwoke agọ chi nke ya gọọ ya na obu mgbe anwa ihe niile na-aga ọfụma ndụ dị mmadụ na-atọ atọ ma kịta e nwerezi ihe dịka chi na ekwensu nọ ihe ndị gboo kwetara ndị gboo nu ma dụ ndụ dụkarịa anyị bụ ndị kwetaziri na nke abụọzi ya a- ndị gboo a na-adịnarị anyị ndụ ọ bụghị ndụ mkpụrụ ọgwụ anụnwa anyị dị kịta ndị gboo a na-aṅụrụ ọgwụ ọ mmadụ e kwuru na baịbụl sị na ntaramahụhụ anyị na-ata bụ mmadụ ịhapụ ntọnala ndị nna nna ha na-etiri anyị na ntaramahụhụ a asị ọkwa m onye ọbụla malụ chi ya ịgọ chi dịkwa iche na ịgwọ ọgwụ mmadụ ịma chi ya malụ ndị ichie be nna ya malụ aja ana be nna ya dịkwa iche na ọgwụ na omenala ka ọ na-eme na ọ bụrọ na onye a na-agwọ ọgwụ ọ nya bụ ive onye malụ ụkwụ esie ya ike n'ana ebe ọ bụla ị na-aga maka onye na-eti mgbe ọ na-asị chi m e chi m e chi gị anwa ị na-ebeku abụkwana chukwu nọ n'elu na ị na-eti chi m e chi m e chineke fụkwara ya chi m e chi gị ahụ ka ị na-akpọ ya bụ ya guardian angel mmụọ ọma m fụrụ n'anya na-enyere m oge niile ka ị na-edu m na-eche m nche ọ ya bụ chi gị anwa ọ nya bụ mmụọ ọma gị enwere mmụọ ọma ọzọ ekecha ma angel gabriel ha ma uriel ma jọ onye nwanụ enwere nke agba nọ ya bụ nke ibu nke anwa ọ nke na-eche ụwa niile bụ nke anwa ma nke chi gị nu bụ onye na-eji natala ya ihe n'aka enwere ive ya pụta ụwa a sị gị na inye ha chi gị ihe dị na emeghịrị chi gị ihe dị otu a mana emere ya ihe dị otu a enwere ndị chi ha na-eme na ọmụmụ amadị na be ha ọmụmụ ọ chi mmadụ si eme ya ọmụmụ amadị be ya a sị na chi ya na ọ maghị chi ya enwere ndị chi ha na-agbachi na ụdị na-echewa ego ihe achụtara ya ihe niile a na-aghasa ịmalụ chi gị nu ihe niile ị chọrọ dịrị ị were were na m kwenyesiri ike ma na-agwakwa ndị na-amaghọ ha malị na chi dị chi abụrọ ọgwụ ma chi abụrọ arụsị na ọ chi bụ omenala ọdịnala ekele m daalụ nna m ukwu
Ee, biko kedu ka mmadụ ga-esi wee marụ chi ya
mhm. dịka mụnwa ka m dị n'obere amụrụ ana m e nwe apa dị m n'afọ ebe a ebe a kịta na ihe a ihe a dị ojii a a mụrụ ana m apa nwa mee pụta ife dịka ọ na-agbata ọbara ọ gbazuru ije jụba nna m bụ ejezi jụba kedu onye ọ bụ a mago na ọ mama ya ọ nwaanyị nọrụ m ụwa ọ nwaanyị bụ chi m bụ Mgbafọ ihe e merụ ya n'afọ a o ji wee kaa onwe ya bụ nwanne nna my father nwaanyị si be di ya nata ga-etinye nwaanyị a n'ugbo buru ya sụ ihe dị ume na afọ n'osisi osisi mapuo ya afọ n'ije ahụ ka nwaanyị mesịrị nọrọ nwụọ mana a mụrụ ana m nwaanyị merụ ya ihe a na mụ na ya adịọ na mma wee ruo mgbede ahụ nwaanyị ahụ nwụrụ mụ na ya na-elo ilo ọ chi mama m na-akọrọ m akụkọ a so na e nwere onye chi ga-ebido na nwata kwuo na ọ nyanwa nọrọ onye a ụwa e nwe ndị e gburu n'agha a gbara egbe gbawa ọnụ a mụọ nwa ahụ ọnụ ya ezu ezu e ji mechie onye ọ chi onye abịakwala ụwa e nwere nwatakịrị ahụ a mụọ ahụ esie ya ike mgbe chi ya bịara nwa ahụ akwa akwụsị akwa abalị disturb ihe ọ bụla i nyere ya mgbakasị arụ akarịa nya arụ manụ na ọ bụrụgo chi na ọ kwa chi na-achọ ka a mara onye ngwa ngwa a maara na onye a kpọọ nya afa ya na ọ ya bụ onye dị ihe anụnwa nwatakịrị ebido nwekwa aṅụrị e nwe nwa ya pụta jụ na ya ya aṅụzi ala n'elu ọkwari ogbu ọnwa e je jụgo ese na onye a bụ chi e nwere ike emesiwe chi ya nwa nwa ahụ ebido ṅụkwa ala nwa obere oge kwụsị ya ya ṅụsịcha ọ ka chi nke esiwe chi ọdị ya onye ọ bụrụ na ihe bịasiweli mmadụ ike ma ụdị ihe iriba ama ụfọdụ dị oge dịka nka m kpu emeghọ a nọkata e jebe n'afa e nwere ndị chi ha na-ezikọ onwe ha na nlọ ma nwere ndị ada aghọta nlọ e je n'afa a sị akwa nọ mụ na-agbakarị kama na ee igwe ndị ukwe amazi amalụ nke bụ ndị kwaya e nwere onye a bịa bịa kịta ọ gba afa ihe ọ na-agba sọ afa bụ afa chi ọ gbasịa nya ọ bụrụ ya ezigbo onye na-agba afa bịa ọ gbasịa afa ọ kọọla na akwa onye a bụ chi gị zi gwa ihe ị ya-eji mata na onye nwa bụ chi gị i mee ya ọ gaba ndị igbo ma nke a ọfụma na chi dịnata mkpa na ihe ọbụla ọtụtụ ihe ịrịba ama ka ọ na-emegasị mmadụ ị chọpụtarọ ya o bido nyebe nsogbu ma ị chọpụtara nya enye chi ihe ọ chọrọ o zuoro onwe ya ike gị nwa enwebe aṅụrị na otu a ka m si fụta ya ya ndewo nna m ukwu ee ya ya bụ na onye nke ee chọọ ịma chi ya ga-eje n'afa ma ọ bụ ọ bụ na ọ fụrọ ife ịrịba ama ndị ọzọ ọ ga-eje n'afa gbaa afa a gwa ya onye bụ chi ya ozugbo onye na-anọrọ n'ụlọ mmadụ e nwere ike iweta afa mmadụ ma ọ bụ mmadụ agwa mmadụ sị ya biko jee gbaalụ m afa ka ị gbata onye bụ chi m na m anọrọ nso maybe ndị nọ mba ofesi ọ ebe ote aka ka ọ nọ nwerọ ike ịbịanwu o nwere ike ịgwa mmadụ jee gbaara ya afa ka ọ mara onye bụ chi ya a na-eme ya eme.
a na-eme ya eme
mm, ihe a na-enye ndị mmadụ nsogbu nnekwu anyị wee sị ka anyị bịa jụọ gị ihe a na-asị na mmadụ nwee di mmiri ma ọ bụ na mmadụ nwee nwunye mmiri o nwee ihe dị otu a o nwee ihe dị ka ihe dị otu a ọ dị ka ọ na ọ dịrọ daalụ nna m ị jụrụ ọfụma ya bụ na onye maalụ nna ya amalụgo ndị ichie apụta m ụwa wee nọkwasị n'ọrụ dibịa malụ na ife anyị na-ekwu kịta bụ ife na-enye nnukwu nsogbu onye na-achọpụtarọ mgbe nke a bido nyebe nsogbu ọ sịrị na nwanne nna ya ekechie nya ọ sị na ọyị ya gwọrọ ya ọgwụ ọ sị na e nwere ndị amoosu na-eme ya di mmiri ma nwunye mmiri ọ dị adị maka na e mere enu e mere ana na ebe mmadụ niile si bịa ụwa anụnwa bụ na mmiri di mmiri dị nwunye mmiri dịkwa ọgbanje mmiri dị nna m fa bụ ndị rụrụ ọrụ anụnwa wee raara anyị kọwadooro m ife niile ọfụma mụ nwa abanyekwuo n'ọrụ a fụkwuo nya ọfụma maka e nwee onye nwa agbọghọ e nwee ike dute kịta a sị na di na-afịa arụ ọnụnụ di nke a bịa emegide ka emesi ife dị na ya ọ kwụsị ọ dị ime nsogbu agbabi ya agba anọkata ime nwa mafụsa afụkwuzi na ụfọdụ echikwanụ ntị na e nwere ebe ọ bụ odunata onye nwa na be di ya bụrụ ofu esemokwu tụ ya ihe di mmiri na-eme rikari nne otu a ka nwunye mmiri dịkwa na onye na-amatara ya mgbe ụfọdụ ọ na-enye nsogbu ije chọba ife n'ebe ife na-adịrọ kwube na onye nke a nụnwa jebe ekpere dị iche na onye a bụ amoosu na-atagbu gị na ọ ife nna ya metara jide ofu alụsị dị na be nna ha tikpọba sị na ọ ife na alụsị nụ na-ewuchi ọbadụlụ ọgụ ma alụsị nụ dịbu eri nna gị nna nna gị ba alụsị nụ egburọ gị wee luo na i too bụlụ mmadụ kpataba ego alụsị nụ wee matazi ya na ị ma-amụta nwa ma a mụrụ gị amụ na ngwuru amoosu unu ume na ị mụrụ nwa na be nna ya mere amụọ gị nwa ma o kwezi gị mụọ nwa nke gị ọ mgbe ị nedara olu anya na ị fụ na ihe mmadụ kwetara mgbe o ji abịa ụwa jee kwụ ụgwọ i ji ka ị nwere onwe gị na mmadụ na agbọ na-ese okwu ọ na-adịrọ na mma gaa na-edozi okwu ha na ife dị na mmiri dị ihe a ee ka anyị jidegodi otu a O, nna m daalụ rinne ee daalụ nnọọ na nkọwa gị amaka ee biko em, ee, n'etufughị oge kedu ka mmadụ ga-esi ma na di mmiri ma ọ na nwunye mmiri na-enye ya nsogbu kee ife oge na ife ọ ga-abụ ọ na ife ga-abụ na-eme ya, o wee sị ee na na ọ di mmiri na-eme m ife a na ọ nwunye mmiri Mm, daalụ nna m
Mhm. e nwere ebe fa si ezobe mmadụ onwe fa ọ bụrụ na i bido buli na gboo na-ekwu na enwerọ ife na-eme enwerọ ife fa bụ God forbid ọ bụrụ na i bido na gboo na-esi ngọ kpatara na a sị na ọ bụ n'elu oke osimiri ka a tọrọ ntọ ana nke Jehova niile nke usuu nke ndị agha ma a rịba ajọ omume mmadụ ama onye ga-eguzo n'iru nna ihe e ji mmadụ ji amata mgbe ụfọdụ na di mmiri na-enye ya nsogbu bụ nwaanyị ụfọdụ na-afụ onwe ha n'elu oke osimiri ụfọdụ na-enwe mmekọ nwoke na nwaanyị na nlọ ụfọdụ na-aya ọya ọya dịgasị i je ụlọ ọgwụ a sị na afụrọ nka i je ụlọ ọgwụ a sị na enwerọ ebe a fụ ọya ebe a mmadụ na-esi nyobezi ibe enyo na ọ dị ka ọgwụ ka a na-eme ya ma ọ bụrụ na onye anaghị esi mmiri ngọ ọ ga na-afụkwu ya ọ nọrọgodu so ya kịta nụnwa ọ ga na-afụkwu ya n'anya na enwe mbọsị o nwere ike ọ fụ ka ya ku nwa na nlọ ma ọ dịrị ime enwe mbọsị ọ fụ onwe ya na ya dị ime ma ọ nụrụ di ma ọ dịkwuru ime enwe mbọsị o nwee ike ọ fụ onwe ya n'ime etiti orimiri ọ na-amarọ mmiri ahụ ebe ọ dị mmiri nwee kere aka ụwa niile a maka o si pụta na mmiri ọ marọ mgbe o jere ịkọlụ ndị ahụ akọlụ sị ya na-ekwe nso na ya ga-eje deliverance ha tukwu na-ene gị ma mgbe iji mechi ihe niile enye gị nyegasị anyị usoro ihe eji ama na ihe dị otu a na-eme gị si na ịmarọzi mgbe fa bịa fa bịa nke na-adịrọ mma na onye ọ na-eme ma na ọ na-eme ya kama na nkachi ọnụ bụ ka adị ka adị nwụọ na ya na-eje ụka na na-emego deliverance na achụgo ajọ mmụọ anwa mgbe o lu na omume onye ajọ onweghị onye dị n'ụwa karịrị ajọ mmụọ ya chụnwa ajọ mmụọ onye ka mmadụ bụ ịchụ ajọ mmụọ mmụọ na-enye gị iwu mmụọ na-achị gị achị ka ị sị na ị ya-achụ mmụọ chukwu na onwe ya na-achụnwurọ ka ị na-eje ịchụ ihe dị mkpa bụ na ị je eje settle nya bụ mmụọ nye ya oke ọchalị gị ma ị sị na ọga ije onye ka ị bụ gịnị ka ikpere onye ọ na-eyi ekpe nwu ka chukwu ka jesu ka ebe ọ na-ekpe ihe eji wee chụ nwa ajọ mmụọ onye nyere ike nke a na onye ndị mmiri na-enye nsogbu mana ndị mmiri na-enye nsogbu ị settle ha ihe niile akwụrụ ọtọ gaa ụfọdụ asị na ha alụgo ọrụ mmiri one million times na ha alụgo ọrụ mmiri lụọ ebe a lụọ ebe a na-enweghị ihe dịka ya ee ọ dị onye na-eme ndị ụfọdụ asị kamgbe alụbara onye ọrụ mmiri gịnị ka emere alụtara ya na ndị dibịa na-aghọli va ee pastọ na-aghọli va mana enwere ihe dị bụ ọdịbendị nke a bụ m onye Enugu steeti ọ bụrụ na mmiri na-enye m nsogbu m jewe na mmiri ndị Nkpọ asị after all na mmiri niile bụ ofu ma asị mmadụ River Niger na nnukwu oke osimiri ka ọ bụ mba ọ bụrụ na ịmaha mmiri nke gị nwa mmiri i si na ya bụ mmiri nke gị nwa dịka ọ bụrụ na nwaanyị je ịnụ di kịta anụnwa akwa ebe a jee mee ihe nwaanyị bụ na be nna ya ụmụnna ya ekeli nwaanyị ụmụnna ya gọọrọ ya ọfọ ọha nwa asị ya ngwa jee nke ọma nwaanyị anọ na mba wee nụọ di wee gbaa nkwụ nwaanyị na mba a na-eme ya eme ejewe ije kwụ ngo nwaanyị ọ na be nna ya ka eje kwụghachi ngo na ihe anyị fụrụ na anya fụwazi ya otu a ka ọ dị onye chọọ ịlụ ọlụ mmiri ya naba be nna ya ọ bụrụ na ajụta mmiri ya na ya na-abụ nọ na be nna ya mmiri bụ mmiri ya bụ na-enye nsogbu anwa ejụbazie ma mmiri anwa nwee ike ịpụtanwu na mba bịa buru oke ọ sị ya na ya abịanwu mba ị chọwa mmiri ya na ya na-abụghị alụnwu na mba ọ nya kpata na ịkụdoro ana enwe ndị ọrụ mmiri ha bụ oge ụtụtụ enwe ọrụ mmiri ha bụ oge ehihie enwe ndị nke ha bụ oge mgbede ma ọ bụrụ na ị were onye nke mgbede jee lụọ n'ụtụtụ ọ ma aga ị were onye nke ụtụtụ lụọ n'ehihie ọ ma aga ị ya-achọpụta nata kedu amanị mmiri ya ji chọọ ka onye a bịa mgbe ha ya-ekpe udo maka otu anyị dị na mmadụ ka a dị na mmiri enwe ndị iwe ọkụ dị na mmiri enwe ndị na-eji ọgụ nọ na mmiri enwe ndị obi udo nọ na mmiri otu anyị bụ mmadụ dị otu a ka mmiri dịkwa mata na mmiri a na-eri ihe mmadụ ka o funa mana ị sigide ngọ sigide ngọ mmiri ụmụaka ya nwere ike ikulu nwa gọta nwere ike iburu okenye budaga anyị mgbe e mere a jụwa gịnị kpatara ya na akwa ụdị a otu a ka a si na-afụta ya na onye nwe ntị ọ nụ na enwezikwa ife ọzọ na jụọ m gbara unu ghalị nke m makwara m kọọlụ unu Da- daalụ nna m ukwu ee na mmechi ee na nke a dị na nke gbasara mmiri em ee, em, kedu ee, ọ- gịnị mee ka ka mmadụ gịnị mere mmadụ nwere ike ije lụọ ọrụ mmiri ọ ma-adị ire ka ofu ihe ma ihe naabụ nwee ike ịkpata ihe dị otu a maka mmadụ naabụ na ịtọ na ịnọ nwee ike inwe nsogbu dị otu a biko nna gbatụgoro ya okwu daalụ ife mele na-alụ ọrụ mmiri na ọ ma dị ire erika ọ bụrọ ofu ife nke ọ na-abụ ife naabụ ofu ị ga-amalụgodu mmiri bụ mmiri gị chọpụta jide n'aka na ọ nya mmiri a bụ mmiri gị malụ ma mbọsị eke ka a na-eji arụrụ gị ọrụ a ma mbọsị oye ma mbọsị afọ ma mbọsị nkwọ malụ ma ọ n'ụtụtụ ma ọ n'ehihie ma ọ na mgbede abalị iji malụ nke anwa ọzọ ị mara ama na mmadụ na-adị ọcha wee na-eje na mmiri onye lụrụ unyi ana-ejerọ mmiri ị bịa ndị mmiri agbakụta ya azụ maka fa adịghị eri ihe lụrụ unyi ọzọ e nwere onye ya-elu na mmiri a sị gị na ebunu ma na- ma ma ọ wụla ewu o si eme na alụchala ada alụta ọlụ ọtụtụ ọlụ mmiri anaghị aga aga bụ oke ọchịchọ ndị na-alụ ọlụ a ama o doro m anya na ọ bụghị ihe niile na-alụ ọlụ mmiri ka a kpọrọ oku mmiri ọ bụ mmadụ ncha bụ nwa mmiri ọ bụ mmadụ ncha na-efe mmiri na onye yiri ha na white kụchawa bell kpaba nzu n'anya debe okpokpo ava ọ bụrụ onye mmiri ma ị ma sọnwu nsọ mmiri onye adịghị asọ adị eje na mmiri ịlụlụ mmadụ ọlụ ọ bụ na ewu ka mmiri chọrọ ị were ebunu jee lụọ nya ọ ya-agarọ ọ bụrụ na ọkụkọ ka mmiri chọrọ ị kpụnye ewu ọ ma aga ofu godị bụ gị bụ onye na-eje alụlụ mmadụ ọlụ mmiri inu kedu mmiri nke gị gị na mmiri ọ dị na mma ịlụgo nke gị onye ahịhịa dị n'anya ada afụchapụrụ onye ọzọ ahịhịa n'anya ụfọdụ ya eje were ewu ma ihe niile anyị ji wee gba mmadụ isi maka ịgba isi ka a na-eje na mmiri ya nwa ị pụta eje tụtụrụ mma tinye n'onu viai gburu ọbara wụọ na mmiri ọ bụdalị na ọ gị bụ mmadụ egburu ọbara wụnye gị n'anya wee n'iru otu anụ kere ya afụ ụzọ ya dị hapụ ebulu ihe lụrụ alụ mmiri enidi ha ọbara aba egburu ewu anwa eji gbanwere onye anwa eji agbanwere ndụ mmadụ rapụ ya ọ nya bụ ọchụchụ aja ndụ maka na ihe ọbụla ị fụ eji gbanwere mmadụ adịrọ egbu egbu eweli ya wezụga ya nye ndị nwe ya kpata na ị bịa na ndị na-eme omenala ọfụma na okwu alụsị ma ọ na mmiri ị fụ ewu ka ọ na-akpagharịsị fụ ọkụkọ ka ọ nusa ebe niile ọ bụ eji gbanwere mmadụ eji gba aja ndụ ma ụfọdụ pụta ọ zọdara ewu tinye na mmiri gbagide mmiri gbagbunyụọ ya anya ọ kwa onye ahụ ị bịara ịrụrụ ọrụ ka ị megidere na ọ bụrụkwa na ewu a sị na ọ ka ndị na-eri aja ghara ise rie ị ga-eri aja anwa ka ị gbagburu ewu a na mmiri enwe iri rie ọ nọrọ kara mma na ịgba- ịgbasiri ewu- mmadụ onwe tinye ewu anwa na mmiri mmadụ ibi ejesiri ya ọ nya bụ i nyere onye anwa aka bukwanye ibu ahụ onye anwa bu ife a niile na-eme na arụsi ọrụ mmiri mgbọdọ ya ga ụmụ nwoke ibe m anyị asọrọ nsọ jebe mmiri ọ magoro nwaanyị elu ka ọ- ọ- ọkada ọ rituo o jebe mmiri si after all na enwerọ ife o mere na ya ejigola akwa kpocha ụfọdụ amarọkwa na ife eji ekpocha mmadụ ji ekpocha ọrụ akwụmụchụ ma ọ bụrọ dibịa niile malị ya ụfọdụ asị na ose ọjị ose ọjị na-enye nwoke nsogbu n'ife o ji bụrụ mmadụ ma ụfọdụ amara ya si na bụ highest highest na ụdị na gịnị mere ma ị lụsi a na-ejebe ka ka mmiri na-afụ tupu ị bịa ada aghọli mmiri aghọli na mmiri bụ chukwu ọ chukwu debere ya ebe a gasị bi ee ka ọ dịgodo otu aha na onye alụsiri ọrụ mmiri o leha o si ha n'aka onye lụrụ ya o si n'aka onye ejere ya maka a na-ejere nwaanyị mmiri ma ọ bụrụ na nwunye mmadụ ya na di ya memekọ cha cha cha ọ nọrọ na nsọ nwaanyị ọ ma eje mmiri anwa cha cha cha onye yi akwa ajadu anyị ejere mmiri chaa chaa chaa ee onye na ya na mmiri adịghọ na mma da alụrụ mmadụ ọlụ mmiri onye enweghọ mmiri o si ndị ya chari i- ibu baịbụl ra ka ụlọ manụwa buru ya bata na mmiri nkịtị ka ị na-eme egwu ka onye bịara ịgụ nwere ebe ọ na-eme Mm, ka ọ dịgoro otu a nna m daalụ rinne onye nọ mba ofesi ọ bụ iwu na mmadụ ga-abịa onye a mere- onye a- onye a na-emere ọrụ mmiri ọ bụ iwu na ọ ga-anọ ebe a ebe a na-emere ya ka e nwee ike imere ọrụ mmiri kpọọ afịa ole Ehe,
ọ nke a dị mkpa e nwere ife bụ na ekwere mmadụ nkwa ọ bụrụgodị ili na a kpọchi mmadụ na police onye a ga-anọ na cell e jebe okwu ya n'aka ndị okwu dị n'aka ọ bụ ife e kwute n'ebe okwu ndị dị n'aka anụ ka e ji wee kpọghepụ onye nọ na cell a weli na onye nọ obodo oyibo dịka onye nọ nga maka ọ nọ ebe tela aka o wee sị na mmiri bụ nsogbu ya ife bụ nsogbu ya nwa bụ ịma mmiri bụ mmiri ya a chọpụta mmiri bụ mmiri nke ya mmiri gịnị ka ị kwuru o ji gị ụgwọ wee jebe ka o kwere gị nkwa wee jebe ka ọ na ọ marọ gị wee jebe kedu ife bụ mkpa gị ebe onye a nọ mmiri ewe osisi bịa kwe nkwa na o jesia nata na ọ ga-abịa meli ya ihe dị otu a i were ife e ji ekwe mmiri nkwa je kpere nkwa kpelie ya ile ọma ọ bụrụ na mmiri si enye nsogbu ebe anwa mmiri anwa esere aka na ife dị mkpa bụ ịmakwa mmiri nke ọ bụ ya na-enye nsogbu ọ ma bụrụ Ngene na-enye nsogbu i jewe na river Niger ma ọ wụrụ na um, Ụlasị na-enye nsogbu ị gbagawa na Atlantic maka na Atlantic abụrụgo ocean Ụlasị bụrụ river sọkwa ya bụ mmiri ebe na-ata ata na onye a kwuru okwu ebe anwa ike dị ebe anwa ọ nọ nyanwa ka ị ya-eje nala order n'isi onye anwa ọ lụwa ọlụ mbọsị onye a jesisi nata ihe e kwuru dị mma ọ bịa mezuo nkwa e kwetara ya ọ bụrụ na nwunye mmiri ya na-enye nsogbu mbọsị o jesi nata ya jee duoli anya n'iru anyị a na-abọ na a na-achụrụ nwunye mmadụ ma ọ nọrọ ya ọ dị ka nwaanyị onye ọbụla a ga-alụrụ ọrụ mmiri sị na ọ ka ekewa ya na nwunye mmiri ya maọbụ ya na di mmiri ya ị ga-akwụnata na mmiri ị ga-akwụ na mmiri anwa nke a abụghọ nke ime magic na-eji foto ya wee lụọ sị na ọ na ọ dịgo mma ee e nwekwa ndị nwere ike ọ lụọ ọ dị mma mana ma na-alụrụ ụdị a na m na-alụ ọ na-eme onye m na-alụrụ ya n'anya ị na-afụ ihe na ya na-abọghị na ọ bụ ezitere m nnukwuru nnu ego ezitere ya ego nu onye lụọ ọlụ avụrọ na okwukwe ka o ji sị ka a lụọ mana i duru mmadụ ọ tụ ụkwụ na mmiri ọ lụsịa ọlụ mmiri nu ọ wụwa arụ na mmiri nu ketọ ife ọbụla jikọrọ ya na nwunye mmiri maọbụ di mmiri ya ya bụ na ọ dịkwanụ mma
ekele m. nna m daalụ rinne na anyị ekene gị ndewo Eh, biko em, kọwatụrụ anyị ihe bụ eh, ọgbụchi a sị na mmadụ nwụrụ na ka a bịa gburu ọgbụchi biko eh, gwatụgo anyị okwu maka ya nna m daalụ Mhm.
ọgbụchi ihe a na-akpọ ya ọgbụchi nwaanyị ọgbụchi nwaanyị kpatara na anyị enwere mgbe m kọwara unu ihe dị ka chi na ụmụ nwaanyị na be anyị nwere ebe ha na-akwado chi abịazie na ọgbụchi maka na ọgbụ ya-adị ebe ahụ emelu nwaanyị chi ọ na-akwado chi ya bute ọha nwaanyị anọzi bigide ndụ bicha ndụ nwụọ ndị mụrụ nwaanyị anwa na-abịa igburu ọgbụchi ọ gịnị bụ ọgbụchi ọ nya kpatara na nwaanyị na-eje ije di mbọsị ọ ya eduli a eduli ya na ọ nabago be di ya enye ya nne ewu ọ ya kpụrụ nne ewu naba ọ kpụrụ nne ewu anwa naruo be di ya edebe ya ewu a na-azụrụ ya ewu a na-atụ ime ya nwa na-atụ ime emesịa taa mbọsị a chọrọ nwaanyị a na-ahụrọ ya sokwa ya bụ na ewu adịghịzi ụmụ ndị mụrụ nwaanyị ya abịa ịbịa gburu ọgbụchi anyị akpụnye ba nwunye ewu ewu tụgoro ime o anyị enye ba ewu fa jee n'ebe a na-asị na ọgbụchi unu egbuchalụ ahịhịa ebe ahụ ma ahịhịa dị ọgodo na ewu unu akpụnyere ha abụrụgo ọgbụchi ebe gburu ya melu ndị okenye ma na-eme ewu ahụ akpụnyere ba ji sa- mba ji asatọ na-adịkwa nne na ha je setụlụ ndị okenye nyechaa ba nri ya bụ na ada nwaanyị analuo fa nabazia fa kpụrụ ewu anwa naa ya bụ na egburugo ọgbụchi nwaanyị onye na-anwarọ anwa mee nya ọ ga-enyegide onye ahụ ezinụlọ na ụmụ nwa onye ahụ nsogbu n'ụwa ma onye na-emerọ ya jee be onye ọzọ jee soro melu nne onye ọzọ ma emereli nne ya onye ama anọkarị izu ọ nwụrụ ọ nnukwute ihe ọ dịrị omenala nke a bụrụ arụsị nọ ihe bụ dị ọkpụ tọrọ ọkpụ bụ ihe ahụ onye ọbụla tolitere bụ onye Igbo bido na ka e were ya n'ụlọ bido na eh, ọgụ afọ naabọ na iri ma ọgụ afọ na iri ekwesigo ịmalụ ntọnala malụ ihe ụfọdụ maka ka ụwa si dị kịta ewuzi na okenye nazi na ụmụazị na ọ bụrụ mgbe a na-aka nka okenye nọla aba a onye na-agafe n'ilo a na-anụ isi okenye ọ na-esi nka nka enwezi onye na-esi nka nka kịta na mgbe ahụ nọ 100 and ma kịta a nụ onye furu 50 years ọ bụrụ nna anyị diọkpa 50 years diọkpa Ọ Chukwu ka anyị nọ n'aka ma ọdịnala anyị onye solu ndị okenye malụ ntọnana be ba ọ ya-adịkwalụ ya mma a da-anwụchukwa anwụchu ma onye maalụ nsọ ana onye maalụ ife bụ nsọ ana a na-anwụchukwa anwụchu iwu abụrọ na e ji ọgwụ kọgbu mmadụ ụfọdụ na-abụ omume mmadụ metere onwe ya bụ ife gburu ya a sị na amosu egbu onye ahụ onye nedalu anya ana ọfụma ọ fụ ọnụ imi ya ekene m unu.
ndewo nna m ukwu Ogbuefi Ezeugo na abụ Mm, anyị kene gị jeje, daalụ nne nwanne m. ndewo nna m daalụ nne so dịka i si na- nabatakwa anyị n'ụbọchị nke taata wee na-asị gị daalụ anyị kene gị ndewo Mhm.